Igbo bụ Igbo ekele m unu sị nke onye chi biko ya zere ọ bụ nwanne m nwoke ADS Opinion TV abịala m inye uche nke m kemgbe otu izu ụka ma ọ bụ karịa ọ nọ na-asụrụ shiri dem dem dem na-akwụ na-asụ n'efere mba ụwa na nwa amadi unu na-ahụ ihu ya n'ebe a na o liri onwe ya na ndụ wee mechakwa wee pụtakwa maka aga m asị na o biliri n'ọnwụ n'ihi na ọ nwụha anwụ tupu e lie e tupu ya sị elie onwe ya na ndụ ee ka m were godi ya sị na ihe ọ na-ekwu na ọ bụ eziokwu ka m were godi ya ee na ọ bụ eziokwu ebekwa m onwe m enyokwele m ya wụ ihe wee hụta na enwere enwere egwuruka egwu jiri ma nji the more you look the less you see nọ na ya wụ ihe mana aga m ata onye si n'ụra tete ụta sị na eji ofu aka kwatu ụlọ na eji ofu aka kwatu ụlọ elu na nrọ aga m eshiri ya agọ n'ihi na ọ wụ mụ na ya so rọọ ya wụ nrọ kama ihe m ji bịa n'ụbọchị taa bụ ajụjụ ka m bịara ịjụ n'ihi na mgbe anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ nke sekọndịrị o nwe ihe a na-ekuziri ma a na-ekuziri ihe gbasatara ndụ ijiji ọchịcha ụkpara na ihe ndị ọzọ a na-akpọ economic importance so ka m sugodi ya n'olu oyibo my brother this act of burying yourself alive and reappear what is the economic importance to this when in the Igbo land what significant value of what you just did to ndị Igbo kedu uru ya wụ ihe i mere kedu uru ọ ga-abara ma ọ bụ na ọ ga-abara ndị Igbo kedu uru ọ bakwara ndị Igbo kedu uru ọ ga-abara ndị Igbo kedụkwana uru ọ bara ndị Igbo n'ihi na anyị ahụna ọtụtụ oge ndị dibịa n'ala Igbo pụta jirizi efere mba ụwa nke bụ Facebook na-eme onwe ha akaje n'ebe dị iche iche ị ma ofu ihe ka anyị unu adị echefu akwụkwọ nsọ mere ka anyị mara na Ịsọ bụ ọpara nne Jekọb jiri akpịrị ji mmanụ n'ihi na agụrụ ji ya ya sị Jekọb nwanne ya nye ya ji ka ya rie Jekọb sị ọ wụ na ọ chọ ka o nye ya ji na o bu ụzọ kwe ya nkwa na ya were isi ọkpara ya sị ọpara ijikọ na ọpara eme gị na ọ gwara na ọpara nyegoro nri ka erigo dị ndụ ma ya fụkwara ya ọpara o richaa anyị oge ikpetamazụ na o ji anya mmiri chọọ ya ọpara ma ọ chọta nwuli ya ọzọ ya bụrụ ka bụrụ ilulu ihe niile unu na-eme n'efere mba ụwa na unu egosipụta onwe unu na unu bụ dibịa ahịa ya na ndị akwa ọkụkọ tiri akị jee si ha baa ee kpọshiwa ha aha kpọshiwa ha nga ha wụ jef jef eze obi kpọshiwa ha niile nga ha gbasa ha wụ ndị dibịa n'ala igbo atụmanụ ihe shi mpara anambra ahụ mgbe na uchi na anambra wee fepụ wee lazie enugwu na ọ bụzi enugwu ebe a na-agbazikọ ugbu a okongwo dibịa ahụ bụ ndị ọgba ọsọ ahịa ndị dibịa mana a jụsị ihe nwa ihe unu mere maọbụ ihe nwa ihe unu na-eme kedu uru ọ na-abara ndị igbo unu na-elegodo ndị ọzọ anya a pụta a na-asị na akpara anyị asị a na-akpara anyị asị ọ bụghị na akpara anyị asị kama anyị na-eme ihe mefe gị oke we abuse every opportunity given to us and we appear to be so lousy so rude so arrogant so egocentric ndị Igbo dị so arrogant so pompous in some of our doings ihe mere e ji na-emekpa anyị anya n'ala Naijiria bụ anyị pụta sị ndị Igbo we are nation builders ndị Igbo we are nation developers anyị la Lagos anyị developo anyị la Ugwu Hausa anyị developo anyị la ebe ka anyị developo mana mgbala anyị ghere ọnụ anyị na-aza odogwu na mba ma wụzi efulefu wuo okoko obo obo wee otele eji n'obodo nke anyị ndị yoruba nwere ndị wakpụka dibịa na-agba ọgwụ mana ị na-apụtaghị hụ ha na efere mbụ ị na-ahụta ka ha na-emeta ụzụ ndị hausa nwere ha ọtụtụ mba dị iche iche nwere ha mana a bịazie n'ala Igbo onye ọbụla na-agba na social media thereby exposing your weaknesses here and there na wisla na ishi ishi na ili wepụta you just expose another weaker side of you gị pụta dịkwa so egocentric gị na-asị na am I here to please anybody you may and you are not on social media nke mere eme

it has no any meaning rather ọ na-eme expose the weaker side of ndị Igbo here and there in case ọ wụ na eru ihe ọbụla ọ ga-eru n'echi a ma na ihe niile ka ha rasị ha wụ ndị dibịa n'ala Igbo enweghị ihe ha chị na o nweghị ihe ha chị that is why ọ ga mgbe ọbụla si ya esu gị pụta sị ị kpa ọfọ a kụrụ gị kụpịa ya ka ihe ma gị na ọfọ gị ahụ n'ala n'ihi na a ma na ihe niile unu na-eme wụ egwuruegwu enwe otu nwa amadi kwuru okwu sị gị pụta gị sị na ịtọrọ onye nke n'arụsị ere uche gị sị gbaghala ya arụsị ọ na-agbaghazi agbagha ka m jụọ unu arụsị ọ na-ada agbaghazi mmadụ n'ihi ala onye nke n'arụsị ayala jee pak ayala onye nke ọzọ irechasị na agbaghala this is just coming point so please o nwee onye na-ahụ vidio na o nwee onye na-ahụ ihe onyonyo a tụsa ihe onyonyo a jụgoro m ajụ sị kee the value of all these things unu na-adị apụta na-egosi na efere mba ụwa kee the value of it kee uru ọ na-abara ndị Igbo achọghị m ka anyị na-eyuzi maazị Nnamdi Okwu Kanu as a case study iji test your power by bringing out ịkpọpụta n'ụlọ nga enough is enough of this nonsense ị sị ọ bụ na ee eh, ị sị na ị nwere ike were ya kpọpụtara maazị Nnamdi Okwu n'ụlọ nga that is nonsense that is nonsense of saying that rather ọ bụrụ na ị sị i nwere ike na ị nwere ike na o nwere ihe echi e nwere ndị isi mgbala na-abataji here and there why can't you use that power to do something ọ bụrụ na ị sị i nwere ike can't you initiate that your power ya gwa something meaningful ị ga-eji emepụtara ndị obodo that will be economic importance or economic added value to ndị Igbo dịka ụfọdụ na-ekwu sịrị na ndị ọcha jiri jiri arụsị na ihe ndị ọzọ arụ nke a arụ nke a arụ nke ọzọ ike a niile sị unu ji na-eme ihe ndị a niile can't you invoke those your gods jụọ ha ajụjụ sị kee ihe e nwere ike iji ike a n'ime unu arụpụta n'ala Igbo kee ihe e nwere ike iji ike ndị a niile n'ime unu arụpụta n'obodo anyị ọ bụrụ na ndị ọcha yara mmụọ ka ha ji ya na-arụpụta ihe why can't you yala your own mmụọ jụọ ya ajụjụ sị otu egbe enu na na i ruole ịwụ CEO of a particular company of a particular brand kee ihe e nwere ike iji arụpụta but mgbe ọbụla unu pụta unu na-ayịgharị ọnụ unu na-achịchagharị ọnụ na social media emekarị unnecessary noise exposing yourself that you people are worth nothing before the world ofu mkpụrụ okwu ezukwele na onye maara ihe ofu mkpụrụ okwu ezuole onye maara ihe ask that your gods that your gods chi ahụ ị sị na ọ bụ chi kpọgodi ya oku sị ya What can you give me that will benefit the world, that will benefit the Igbo land, that will benefit other, other people to come patronizing Igbo land and not Okite and not abracadabra the more you look the less you see onye nke a sị na o were mmiri wụọ na wụọ na hanky ya ya enwuru ọkụ that is just bullshit a na-ere ya ere anyị ma ihe e ji eme ya ka gị wụ nwa amadi a mere ya i mere ya ka atụwa gị ụjọ i mere ya ka a tụwa gị ụjọ the only thing ji mee ihe ndị a niile na-abụ ka i trend that's nọmba 1 then ụmụ nka nka nwụrụrụ ụmụazị ndị a ka shi sekọndịrị skuul ọnụ ha shigacha mmiri ara mmiri ara ka ha gbarazie bịazie na-asị ị na-enye ike yahoo ike ji apịta button ike ji eme nke ike ji eme nke ọzọ that's the only thing you can do you cannot yala chi gị ahụ jụọ ya ajụjụ sị nna I've been serving you for these years. I've served you for 20 years, for 30 years, for 40 years. What can I produce out of you? I mee ihe dị otu ahụ anyị amazie sị na na e nwezi something you can do. And not all this cheap cheap cheap cheap uh, something. N'ihi na ebe i shiri pụga ihe a, anyị ma ebe i shiri pụga. Ebe i shiri pụga ihe a dị very obvious. but you choose to cover up these areas in the name of not your temple and ihe ndị ọzọ una stop all this nonsense jọọ abeg ndị Igbo anyị karịala in na this ogo na-eme operate ụmụnne anyị nọ out there na-try use their IQ to develop something unu na onwe unu spiritually Can't you work on spiritual area and get out and get something in physical? abeg gị ọ wụ na ihe onyonyo a rute gị aka biko mere nwanne gị nwoke ebere tụsara m ihe onyonyo a tụsa ihe onyonyo a udo dịrị unu